anyị nọ kpọmkwem taa na nnukwu isi obi okoroduru akụ akụ na ekwe n'isi obi eze ọza wan of ọza ọ ya ọ gịnị ezi nna anyị na duru akụ kedu ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke tata ndị igbo ekunie wụcha kpọmkwem n'obi maka na ụmụ duru akụ na ekwe na-eme ịwa akwa ụfọdụ ndị ga-ajụ kedu ihe bụ ịwa akwa mana unu so anyị na ihe mmemme ụbọchị nke tata unu ga-amata gịnị ihe bụ ịwa akwa unu lee anya ebe a unu ga-ahụ ka e si depụta ya ihe a bụ gịnị igbunye oke ụfọdụ na-akpọ ya ihe dị iche iche mana ụbọchị taata ana m asị unu nọrọnụ ka unu soro anyị gịnị hụ ihe a na-eme ka a kọwatara unu ya ọ bụ odoziakụ chinyere aneke ogbonna onye ndu na ihe nnukwu mmemme igbo ekunie ga-akpọ unu gịnị na-eje ya bụ ije ngwa nọrọnụzi ka unu na-ahụ ka ọ ga-esi aga agadaga nwoke mụ na ya nọ ugbu a ọ ga-akọwatara unu onye ọ bụ na ọkwa o ji gịnị na duru akụ na mmemme ịwa akwa ya nwanne m nwoke biko kọwatara anyị onye ị bụ ọkwa i nwe na ihe a na-eme n'ụbọchị taa Okay, thank you. Aha m bụ um, Mr. Ugochukwu Duranyo, uh, the acting chairman, uh, Duruakụ Progressive Union. Ihe m ji bụ acting bụ a nweburu the main chairman aha ya bụ Godspower Enwerem chief Godspower Enwerem so anyị nọkwanụ na-aplanụ ihe ndị a na-aplanụ before eh, e nwee sudden death uh, 13 29 November 2024 ya bụ ya bụ onye kwesịrị ịnọ ebe a na na-eme ka ihe na-aga aga anyị na-asị chukwu nna nabata mkpụrụ obi nwa amadi a bụ Godspower Enwerem osimiri nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs kedu ka o si aga n'ụbọchị taata ya ka o si aga n'ụbọchị taata taata bụ dịka m si wee kọwa ee eh, ya na okeshọn eh, ịwa akwa eh, ịwa akwa bụ igbu ya oke dịka nwata topụta o ruo oge ibe ya ruru ya sonye n'oke so na-atụ ụtụ so na-eleta obodo anya ee ya bụ a very big occasion a na-eme na ala Igbo as I said before I'm from Duruakụ even na Duruakụ ha nwa bụ number one na n'ọgbọ ọza autonomous community Kedụ ebe duru akụ ha nọ n'ọgbọ? Kedụ ebe ha nọ mpaghara Igbo ebe? yes igbo ha gbawo n'ọgbọ ọza autonomous community imo steeti precisely so ihe ọ bụ as m gwa gị na anyị nwa bụ number one n'ọgbọ ọza ya bụ isi so ihe ihe obodo ndị ọzọ na-eṅomi anyị na ihe a na-eme so ihe a na-eme ịwa akwa bụ na Duruakụ ka o bido today so we are on the occasion occasion a ka anyị na-eme occasion ịwa akwa na igbunye o- oke na ahụ na-etopụta i soro ibe gị na-eme ihe a na-eme Thank you. nkọkọta ndị ọ kedu ndị a na-egbunye oke a? ụmụ nwoke ka ụmụ nwaanyị kedu dịka afọ unu Ee, ihe ọ bụ um, ihe inu gbasara maka ụmụ nwoke ọ mainly ụmụ nwoke ka a na-egbunye oke agha a na-enwekwa ihe agba afọ ole ị ga-adị wee gbunye oke ọ i topụta na ị pụta from school or ị mụtago ọrụ na-akpatata nwa ihe iji enye nọrọ nke gị so oge a ka na-ele anya ịgba ike oke aha ọ dị mma imeela n'ụbọchị nke tata ndị ga-abịanụ ka ha ga-esi bịa ka ha ga-esi ndị na-abịanụ nnukwu ụbọchị ka tata bụ anyị ekpere anyị bụ na ha ga-abịa n'udo anyị kwadoro ọfụma ihe niile a na-eri eri nke a ga-aṅụ aṅụ ọ dị ekpere m bụ ha ga-abịa n'udo mgbe ha ga-alakwa na ha ga-alakwa n'udo ha ga-amụta ezigbo ihe n'aka ya n'aha Jizọs kedu mmemme a na-emerụ n'ụbọchị nke taa ụmụduruakụ bịara ịwa akwa n'ụbọchị nke taa bụ 5th Jenụwarị 2025 ọ mmemme anyị kwuru bịa ọ dịkwa anyị obi ụtọ na anyị onwe anyị bịara ịwa akwa taa taa ka bụ mbụ ya anyị na-eme ya ndị anyị na-ada ụda obi dị anyị ụtọ n'ihi ya ọ wụ eziokwu na ọkwana ihe inye Chineke ekele n'agbanyeghị ihe otiti tiri anyị nọ na general chairman anyị hapụrụ eh, ma yet eh, a ga-emezurịrị ihe okwu o kwuru ọ ya nyere iwu sị a ga-emerịrị ya akwana ijikwa n'ugbo dapụ o jiri otu

obi dị ha mma na gịnị a na-eme mmemme ịwa akwa mana unu emeela aha m onye eme emeju ihe eji mara m ọkara mmadụ ọkara mmụọ awụ m onye ọgbọ am okoro duruakụ ọgbọza amanatọ ideato south n'imo steeti naijiria onye ebe mmụọ ebe ibi dị ebe obi maka ịwa akwa ehi taa ọ wụ ihe ọma o nwere ihe obi adịcha anyị mma chairman anyị nwụrụ in a very transitive eh, manner but o nwere ihe chairman anyị gwara anyị ọ sị anyị na isi bububuru ọ sị anyị na mm, ihe ya chọrọ ime taa na ọ wụ ihe a plan imenụ anyị wee sị anyị ga-emezue ebe ọ wụ ọ nọ obiọma agaghị eme so ịwa akwa taa ụmụazị ndị ruru ịwara akwa o ruoro ha ịwara akwa but anyị dị happy ma anyị adịcha happy na chairman anyị anọha however ebe ọ wụ ọ nọ ọ na-anụnụ chineke nna ya nara mkpụrụ obi na ndokwa so ihe ịwa akwa taa obiọma na-eme anyị na anyị nọ n'ịwa akwa taa ọ ga-adịrị anyị niile mma dị duruakụ mma dịrị ọgbọza mma dịrị ama atọ mma n'aha Jizọs onye a bịara ịwaga ụmụ anyị akwa n'ụbọchị tata ọ dị anyị obi mma na ụmụ anyị na-awa akwa tata anyị nwa bụ ụmụduruakụ nọ n'ọgbọza anyị bịara ịwa akwa tata

eji akpọbata ndị tozuru toro ihe eji mmadụ eme tozuru ka igosi na ha tozuo oke ruo ihe eji mmadụ eme ọ ya na-eme na Duruaku bụ isi na ọkpọ Autonomous Community South LG Imo steeti na mmụchi na anyị na-ekele fee dike ha so na ndị na-akwalite ịtọ ntọala ịkwalite asụsụ na omenala Igbo nke a anyị na ndị Igbo ekele TV nakwa na akwalite ihe a na-eme na Duruaku ihe ịwa akwa mmemme ịwa akwa mmemme ịnabata ndị toro eto tozuru oke nwoke tozuru oke

ime na ụmụ anyị agbanyere ha akwa taa onye nwe anyị gọzie ha n'aha Jizọs n'agbanyeghị na chairman anyị hapụrụ anyị ọ kwa ya haziri ihe a ya bido ihe a n'isi wee mee ka ọ dị otu anyị anyị ji awekwa ka anyị were nke a kwara ugwu ọ ya kpata ebe niile ji dee otu a wee ghọta ah, ah, anyị sị ka anyị kwara ya ugwu n'otu dị mma na ebe ọ nọ na-anụ ugbu a obi ga-adị ya ụtọ But na o- ihe a nke o o bidoro na anyị emejutebe n'ụbọchị taa ọkwa eme Anyị ọ bụ anyị ọ bụ otu a ka ọ dị emeela ịwa akwa wụ mmemme anyị na-eme iji kpọpụta ụmụnna anyị ndị nke torugoro ihe eji nwoke eme na ụmụnna so taa wụkwanụ ụbọsị eyiri eyi ile anya ị ga-ahụ ụmụ okorobịa ndị soso efe ọcha efe ọcha ọ ndị a wụ ndị anyị ga-anabata today na ọnọdụ ụmụnna n'ime Duruaku anyị so onye wetara ọnọdụ anyị ọ wụ eziokwu anyị nwere ihe mwute n'ihi na onye isi anyị wụ late Oshi bụ onye nke hapụrụ anyị na na-atawa anya mana mm, ọ gbara anyị ume so ma ya ọ nọ ndụ ma ya ọ nwụrụ anwụ ihe na ọ wụ atụmatụ o wepụtara na anyị agba mbọ hụ na anyị mechiri na njedebe and ọ ya mere anyị ji wepụ akwa anyị na-eme wepụ arịrị wepụ ihe ọdachi wepụ ebumnobi anyị bụ maka ya nwa wee sị ihe ọ gwara anyị anyị ga-agbarịrị mbọ hụ na anyị meziri ya. so onye ọbụla bịakwanụ taa ma ndị nke a ga-anabata n'ọnọdụ ịwụzi ụmụnna ana m ekpe ekpere n'isi onye ọbụla ụkwụ anyị ji bịa ebe a ka anyị ga-eji ala chineke ga-eji amara azọ anyị niile n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị dịka nwanne anyị nwoke na-ebe achọrọ m ka ị kọwatụ onye ị wụ na ọkwa i ji na ihe a na-eme n'ụbọchị taa Okay. Uh, thank you. Aha m bụ Mr. Ifeanyichukwu Ọkwara. Awụ m the village chairman, Duruaku village. Eh, N'atụfughị oge, ihe anyị na-eme taa wụ first in history ị na ọbọs autonomous community anyị na-eme ịwa akwa Duruakụ n'ụbọchị nke taa mana dịka my senior brother wụ chief okwu na onwe kwuru ofu ihe bụ ihe na-ewute anyị n'ụbọchị nke taa wụ ọnwụ our late chairman wụ chief Godspower Enwerem Oshimiri ọ legacy ọ hapụrụ ka a na-eme ihe a taa ọ na-ewute anyị na ọ kwadosịrị ihe na mana o soghị mee mana anyị na-ekele chineke God be the glory ihe ọma mee ekele chineke ihe ọjọọ mekwanụ ekele chineke anyị na-ekele chineke n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị nke taa na ihe ahụ ọ kwadoro na a na-emekwe na Duruakụ na emeghị ka ọ laa azụ so ya wụ isi ekele m n'ụbọchị nke taa ọ ga-adịrị anyị niile na mma n'aha Jizọs ya bụ ụmụada Duruakụ ndị ọzọ ka na-abịa ka mara ndị gịnị mụ na ha kwụ ebe a

maka ihe anyị na-aza ma anyị bịawa ha nna anyị ọ mụnwa wụ chairlady anyị bịara taa ebe ụmụnne anyị na-awa akwa ha sị ka anyị bịa nọnyere ha ndị ọdọ ka nọ n'ụzọ abịa anyị wụ ndị izi bịaranụ ka anyị sị ka anyị bịa nọdụ ma ndị ọzọ bịawa iji nọdụ ka ihe a na-eme bụrụ ihe gara n'ihu ya gaziere unu ụmụada dịrịkwanụ unu emeela dịka mmemme a na-aga n'ihu ndị a bụ gịnị ndị mere ka a hụ na ihe a na-eme taa gịnị bụ ihe were isi ka a gwata ya ofu okwu maọbụ abụọ anyị nọkwa na gịnị ịwa akwa Duruakụ okay ndị Igbo Ekunie TV anyị ekelee unu na ọ na ịbịa taa ịcover ihe aha mmemme aha emega taa aha m wụ Comrade Napoleon Chimugoha by special grace of God I am the chairman of the Iwa Akwa Planning Committee ndị a nọ n'akụkụ m here wụ the members of the committee onye a my secretary member member and member Justice Aneke Cosmos Duruanyim Ikenna Duruanyim and Job Etiti by special grace of god Uh, we've been planning this thing na-aga n'ihu ma chairman anyị hapụga anyị wụ late Chief Godspower Ikechukwu Enwerem Oshimiri hapụga on 29th of November 2024 ọ wụ ihe wute nye anyị but anyị ga-ajụnụ Chineke ese we give him glory ọ sị na ihe ọma na ihe ọjọọ na anyị nye ya ekele and anyị gaa n'ihu so na ihe ahụ atụmatụ ahụ ọ tụrụ anyị sị na ọ ga-anyụ ka ọkụ na a ga-emake sure na emetu ọnụ ọhịa ma his legacy ọ ihe e ji gbakọ taa ime ihe ahụ anyị planwa kamgbe last year today wụ a special day i lee anya n'akụkụ ị ga-ahụcha ma ụmụ ada anyị nwada Duruakụ lụtara di ndị nwoke ndị chief ndị isi ala the general executive at home na ndị a na-awa akwa na ndị guest anyị mere invite na ndị ọzọ nọkwa n'ụzọ na-abịa anyị kwadoro ọfụma anyị kwadoro ọfụma anyị wụ duruakụ enweghị ihe a na-achọ achọ na village anyị ihe a ga-eri ihe a ga-aṅụ ụnụ na bọkụ akụ ka anyị ji zaa aha so onye ọbụla bịara ihe a ga-eme expect anything less than enjoyment ihe n'ụdị awụ ndị niile bịa na anyị sị na ụkwụ ha ji bịa ka ha ga-eji ala ga-aka ya mma ihe ata ekpere anyị anyị na-ekpe na ọ ga-adị more successful than we even plan chineke ga-ewere ọnọdụ the weather is very okay anyị na-ekelekwa ndị igbo ekunie onye nwe gọzie unu n'ịbịa taa to cover this thing we are happy with the ambassador chinyere ogbonna the the the the the pioneer the the md the the the facilitator everything about igbo ekunie tv is an ambassador a woman empower uh, uh, uh, gender uh, uh, uh, uh, crusader we appreciate her and ndị ọzọ we appreciate the acting chairman Mr. Ugochukwu Duanyi uh, Oluwa and the excos ndị ya na ha kwa arụ ọrụ we appreciate the home uh, led by Mr. Ifeanyi Ọkwana the home chairman ndị isi ala niile his royal highness eze FD Nwosu ọza one of ọgba ọza ndị isi ụmụada na ndị isi alụtara di na ndị youth anyị na-ekele onye ọbụla anyị sị ha nnọọ anyị sị ha nnọọ

eh, egosipụta bụ na anyị etozuola oke so that oke ruru anyị oge o ruru mgbe anyị ga-agbakọ na ya anyị wee na-ekenye anyị oke anyị ka o wee na-ezuru o wee ah, ka anyị wee na-anara oke otu o si otu anyị si tozuo oke ihe o kwuru ọnwa otu o siri dị unu etozuela dị mkpa ihe e ji nwoke eme a ka e ji gịnị ebunye unu oke ọ ya bụ gịnị ịwa akwa anyị na-asị nọrọkwanị ka unu na-ahụ otu ihe niile na-eme n'egbughị oge onye eze ga-apụta a ga-anabatakwa ya soro na gịnị na-aga ya bụ njem udo dịrị unu